ena ake afuna zi afuna zisokoneza saziwa kuti ndi ndomatu mumasowa wati ndilipo te Mm. ngati ndimasowa sunayimbe bwa takitagwirani ukayendamo bwanji
katundu urepeseni katundu Ah, uri- uri- Ujeni, asha. iwe dili uchese masewera atu ndi ndimayang'ana mwachesi sindikuona Ai.
Mangoti mwachokapo. Mfana uja amene.

tamasukani ndinu eh,
anti zamakontena zija inde ndiponi zandikana
aa bwanji
anachoka

Ashadu, Ashadu, Ashadu, Ashadu. Hmm?
Ah, hey, wandidzidzimutsa bwana. Pepani. Iii, kuchedwa bwanji taona nthawi yonseyi pano kuine kudikira panja timpaka ndawazizidwa chani kuyamba kugona choncho. Pepani taxi inatha mafuta. Pepani kwambiri. Aaa so nde mwapanga za taxi bwanji eh? takambilana kuti eh? time, ti- times, sometimes you have to use ujeni eti common sense kuli nji- njinga zambirimbiri panopo pepani wataksiyo sorry akudikira panjapa iye kumanena kuti tikakwera za za mtutututu pepani please you have to have ujeni eti kumakhala ndi ma, ma, ma, ma, ma instruction amene ndanena ineyo eti

tamuuze ujeni ti- Mwina akakumbukira tingomuuza eh, kapena. tingomuuza ujeni ti- ya pokawa muchita ujiza ameneyo olo nso tinyamuka limodzi nazo tifuna tifunanso yeyo eti kuchi ni kuchi eh. koma mwina tingopangiratu program ya uh, bridge Okay. mm. koma ndithu chekechi ndikuti mwati 15 eti Eh, 15,000.
edwe no zimatheka zimenezozo cheke ndikuti tingomuuza cha umuze cha uh, toni kodi september september october yeah i think october akasiya after chisankho ndiye ukamuuza okay. yeah ndiye afuna ali- alipire Aku- akuchita amuke ndende tifuna inuyotu oh nde atidikira ndekuti yeah Uba- uli ndi polemba kuti tipange program tipangiretu because u- u- uka uka iwe ndi mulungu uzandizuse kuti ino ine ndisanayambe uh, kuyankhula ndeti uzakhala omaliza ukuku tata ulembe bwanji program yofunika kuti kumalemba inetu Zimafunika. kumasunga mmutu no no no yoyo you have to be serious pena pache eh?
ndine munthu o- ah, iya maganizo ayi ati zimafunika zithu we- do- well documented Zi- zi- tizipanga za choncho bwanji pamene mwayamba kumene ntchito ndi ndizipanga bwanji pepani ndeuti next time Ah, ano kuja ndi- panga tea eh panga tea apa apa Hmm? Osapanga choncho. You have to be serious pena pache. Komatu mwavala bwinonso pena pache. Ndiwopanda chomwera? Uh, Linda.
Ya ya. Vuto la Malawi munazolowera zomwera. That culture chikukula no no no that culture i- i must stop koma nanga ndangonyamuka tu inenso sadya ayi zimenezo tikonza ndipangisa za phuma yati tikonza koma ndimati wavala bwinotu ayi zikomo kwambiri ndithu linda ya so program ndi imeneyoyo mm. kuti tikakayamba tisakachedwe ayi because funa mwambo mwina one hour kundizusa ndi iweyo eya kenaka kuzanena ine ayi honorable kenaka kumaliza ukuko okay. eyetu ndithunso usimanena kuti sir you just say uje ndi honorable Chabwino. ndithu ndithu Chabwino. Ah, ku- kumamwa a taxi eti Eh, atalipira izizi Mm,
Nde tizithamangira mene wa taxi-yonso mwina ali ndi zochita zina. eh koma ukamuuza issue eti ine s- ndayankhula ndatopa kwambiri chani and sindifuna zikavute umayankhula kwambiri nde tiona amene ukamuuze you have to negotiate ndikuonenso ma negotiation skills ako kuti now we are using checks okay. yeah. zamasiku ano ndi choncho ndiona mmene mayendera i like akachilandira chekechi nde date mwaika ya october yi nde ndikuti after chisankho because chisankho ndi pa 16 september 2025 ndikuti ndikukhulupirira kuti after so pamakhala kuti ine ndawina chani pasakhala zambiri so iyoyo ti- tipanga ujeni Ah, nde wati umakhala ujeni mu- mu- kulunzu kulunzu nde kukhala ku- ku- kukhala kuti kumuzi kwanu Eh, Ah, no iwe timaziwa akamanena kuti ku- kumuzi kumuzi timanena ku nasawa kwa njenjema ndi malo oti amene oo koma kunena kuti kwathu lunzu kulunzu konko. you you have to be serious pena pache okay so koma zonse mwapanga ujeni chilichonse chili m'malo mwake. atulankhani mwapanga ujeni afikaso kale mwaitanga onse
wose otchukawo Eh, koma ndalama zili mukaona konko inake don't worry daddy kuti zonse tu zonse zili umo yeah osadandaula ndithudi kuti paja tinyamuke eti ah okay chabwino nyamukatu ndithudi linda

ujeni kuti za mauvuni zija bwanji mwasiya nditengera mauvuni
ndi mvulatu nthawi ya mvula ya anthu anasiya kuotcha mauvuni Ayi. fungo limafunikabe Mm. kuseka haya mwandiyang'anayang'ana ndaka
ujeni Eh, paja wamkulu ndine chifukwa ine ndimayamika kuti mmandisunga and pena pake munthu oti akupangira zabwino iwenso osamakhala kuti ukupanga zachilungamo si bwinoyi mukumbukira nkhani ya makontena ija mafudoma ya mafudoma First. koma eh, nthawi ina mmakambaso za ndiwo nthawi ina yake ija chifukwa ma suspect ndife awiri nanga mulasa sangatenge Oh, mwachidule ndi confession. ya ineyo ndifuna ndinene mbali yanga eti Okay. kuti ineyo zinthu zimasowazo ndimatengapo gawo
Mwangotenga gawo osati mumapanga ndinu.
Iyayi, apopo ndoti ndimapanga komano nanga si ma suspect ndi awiri nde ndikunena mbali yanga wina nda
nanga si mukukhalanso mfana wa nyimbo uja Jabu uja Mm. of course ndi mfana wabwinobwino koma ah, ineyo ndipepese kodi
ganizani apa wabwera zabwinobwino wabwera ndi confession yawo usanayambe confession ukuyamba kaye kundipanga threaten kumandiuza zoti iyayi paja wamkulu ndi ine momwe ungofikira kupanga confess inetu Jabu uja anandiuza zoti umapanga zimenezo ndi ine. nde iweyo ukati Ananena munthu- liti?
aa anandifotokozera ukuona ngati sakudziwa iyeyo ndesi mmandifunsa bwana nde ndifunse bwana madike kuti unene wekha mesa ndiwe wamkulu mmene wanenera Nde ndizikufunsa kuti bwanji ukumakhala ngati ukupanga khalidwe lokuba mnyumbamu mumaba ndi wamkulu? Komano nanga si mukumbukira ndinanena ma move kumavuta pena pake nde munthu une ndi wamkulu
Chabwino nde zimapita kuti? ndimapita kumenekokotu alamu anu nanga si nthawi zina zake amafuna nawonso adyerere.
Mwapeza mkazi? eh ngo mkazi amene timakhala kuti tikumudyesaso ife nde usangomutenga kuti abwera adzakhale momu bwanji sinanga tikudya limodzi zonsezo eh, nde mukundisunga nde ndibwereseso chimodzimodzi ngati kutengaso zinthu umu kumatenga mbale kutenga mafudoma makontena mafrasi chilichonse tikugawana chimodzimodzi kuti iyeyo abwera adzakhale apa koditu iyi ya mafrasi ndi imene ndinabwera kuzati pepani
koma kuona kuti ndizoona zimene zoganiza pa umunthu chabwino ndizoona ndizachilungamo mwaso nanga sinanga munthu wamkulu mukundisunga inde mamuvu simumandipasaso nde chifukwa pena pake bwezi ndikusunthaso nanu o apa ukuzipanga justify kuti kubako ukumaba bwinobwino ya kodi mesa yokubayi mm.

ah okay chabwino Eh. basi iwe nyumba yamo chabwino sizabwera mwe letu nde lero ndimafuna ndipepese pazimene ndimachitazo nde mwana wa akuoneka ananena kwapeneka masiku jabu atakuzana
Eh, unanena kalekale.
ndi mulaso ndekuti akuiziwa paja simachedwa kuuzana Asaidziwe mesa ndi amuna anga nawauza kumene zomwe zichitika mnyumba muno. Nanga si m'bale wake uja ndinamunena kuti nazuti apanga zikhalidwe loyipa. Iweyo ungangondilekerera kuti ndizimulalatira mwana uja kuti apanga khalidwe limene. ya inetu ndalapa mbali yanga eti so ine sindinena kuti iye ndoyipa koma masuspect nali awiri nalibe suspect unaliyesa Komano- unandipatsa ndiwe suspect komano nkhani ndi imene iweyo mwana udzina mpaka mpumuza mula zimenezo Eh, aka amadziwa chilichonse chochitika mnyumba Eh, komano sazachitikenso fanoti anthu amabwera pakhomo pano amanyamuka amapita timawapezera zifukwa iwe ndi ine panalibe chifukwa chonoti timuyalutse uyo olo timuyankhule molakwika mwanayo khanga kuti apanga Zam- khalidwe zamveka.
lipanga ino ee zamveka sinanga munandiopseza kale kuti iye ayi ndine wankulu ee mwauni ena mwauni ngati ineyo ndamva ndine wamkulu ee za- zakhala bwino timwawo ukulu ndine wamkulu chabwino
komano alamu ang'ono ndi abwere kuti aona

Popo Sizitheka. heavy. Clear, clear. Eh, mwa- Mwayamba kufananatu. Ngati mwayamba kufanana musanapanga ukwati, nde mukapanga ukwati no mudzakhala mudzaoneka ngati ma twins etu. Azimfana uja ali bwanji odi?
Amadwasa. Ah, bola komabe ndotibe tikumampezerabe. mfana amadwala asima Eh, amati mfana akadwasa. kuti iwe amene umadwala asima
kunyumbako mwanga simunamve mwana wake kuti Sam
ehetu ndiye mwanayo tu
yaye komabe eti sikuti wachititsitsa komabe akopaso asimayo yangoyamba panopa asimayo kuli asima imatha kuyambira paliponsetu siona msinkhutu paja ndikudabwa kuti ili ndikumva magulu magulu apa. pali ena amabadwa nayo ena imapeza takula kale ena imapezera kukalamba oo eh.
nde nanga mwana kudwala olo olo kumva kuti mwana anadwala uyu

Wachiwiri upite kwa mafumu athu nduna zawo anyamata amene amatitsegulira kumandawa timati adzukuluwa mulandire ulemu anyamata amene mumatithandizira chitetezo m'mudzi muno awa mmati neighbourhood-wa mulandirenso ulemu ndithu takulandirani kumwambo wathu wa tsiku la lero wotsegulira bridge yathu kodi ndi zungu zungu

chilinganizo ichichi sichinali chokhala kuti no chichitike chonchi yayi chifukwa cha nthawi anthu mwandidikirira kwambiri tinali ndi zina zochita zina eti Eh, zoona. ya tsopano apa tangobwera kuti no ti- um, tisegulire uh, ndithudi uh, uh, mlatho umene uwo Ah, sindikudziwa komabe mwina pakhala mwayi woti mundipatseni mafunso muyankhule koma chachikulu chonena kuti kuchonga ndiye kuti ndi ineyo

amene muli ndi mafunso ndi nthawi yanu yoti mutha kuwafunsano ashado athu fusani mayi amwene ndingopepa eti just ujeni kuti mwina chifa cha nthawi mungondipatsiratu mafunsowo ndithu ndiziyankhiratu pompo chifa cha nthawi koma ine ndifuna dzina muzitchula kaye dzina mbuyo umo musandidule ni nthawi yanga Eh, koma dzinalo ndifuna Eh. dzina kaye chifa ah, lilibe ntchito aShadow chabwino koma ine langa ndi funso Mhm. mukutsekulira chani kwenikweni
nkhani Two, chimene chichi cho- chomwe mwabweretsa chokutha kale ngati chimenechi chimenechi ndi chikhale chani thabwa la maziko Okay. mafunso anga ndi omwewo oho Funso ndi lomwelo. nkhani ndiona kuti simunandimvetsetse chifukwa cha amene anauza awa uh, vi- invitation yache kuti sikuti ndikutsegulira bridge ayi mundimvetsetse mathabwa iyi tikunena kuti iyi ndi thabwa la maziko mulimvetsetsa mulimvetsetsa limenelo thabwa la maziko sindinanene kuti mwala ayi no no no no ndanena chonchoyi ayi ayi tu iyetwe bridge yadzamangidwa liti
funso langa ine limeneyo Eya. isakhala patipo apa chifa kukuli mupanga chitukuko aha chifukwa cha chilengedwe anthu mwaononga chilengedwe Kwabwera njira ina yona kuti Mulungu amabweretsa njira popanda chani kodi? Njira. Popanda chani kodi? Njira.
Twe. Pakhala ndithu njira. Njira ndithu njira ndithu. Kuti ko kodi? Kumeneko. Chabwino. Kumene kumene kuti iye musanene choncho. Aziyankhula mmodzi mmodzi. Pena aja amene amakhala amangobwera koma kunamizani mutha iyi. Koma ineyo action. Izilala- Chabwino ena ndani kodi apa? Yeah. Duwali duwali apa.

chitukuko ndi chanu mwandipezetsa kuseza kuti katu- katunduyi akhale ngati mu- wamwinimwini ndi yandani kodi ndi chanu chomwe chinthuchi chitukukochi ndachipasa- ndakupasani inuyo monganso mudzi sikutinso ndi cha- ndi changa cha ine ayi ine ndi- mangonitu- mwangondituma ineyo choncho pa, pa 16 september pa 16 september 2025 ndiye kuti kuchonga dzungu ndiye mm. choti dzungu tasiya kale choti dzungu eya tathokoza kwambiri fanya nthawi atolankhani ndiye kuti chimene chichitike tifuna ndikuziwa kuti kodi iwo ndani paja mungolembesa akupatsani cheke awawa mm. nonse amene muli ndi mavuto ndi nkhani za za cheke mukumane ndi ineyo eya eh, chifukwa panopa sitimatenga ndalama poona ndi mmene zilili mu chitetezo anthu ambiri panopa ali ndithu ndi mavuto mm. eh, kuteroko palinso anthu ena apakati atu, atuma eti eh? mm. nde sitimatenga ndi ndalama we don't carry cheketu chimakhala chimodzi otenga use of money timayuza macheke mm. si choncho kodi so my beautiful uh, secretary

Funso langa ndi laling'ono. No, no, no, no.
Lalifupi.
Kodi apapa Eha. mmene palilimu kuoneka kuti koko ndikotchinga kuli mipanda anthu tidza kuti azadutsa pati bwa ndiye ndikunena kuti eti iweyo wamva wangopu- wangopupuluma naye ndi anzako ayankhula ndayankhula nawo zambirimbiri ma issues ngati amene wawa ndiye ndiyambirenso apapa eh? anyamata mukupupuluma kwambiri ndi uje mwamva pitani kaye tipanga za tv go pitani kaye tipanga za tv andichedwetsa eti

nanga si munangofika ndikutengeni mpando mukhale pansi no no no no amwene Si, ndole- mwabweranso ndi we have anthu got so many tili ndi ma engagement ambirimbiri kuti tipange eti so manje ineyo mwina ndikamayankhula u- a- a- mwina mukuja mupange deal ndi awa bwana koma nanga ndi- iyayi ineyo ndipatseni kaye katundu wanga

gentleman's ujeni eti agreement koma ine mwalephera kuti mupange ujeni pangani ndi mita kaye ndiye kupangira ndi ineyo
iyayi atsogoleri ine ndikukuuzani kuti katundu amene ujayo customer amadikira kumene kuja tadikira kumene kuja takupatsani mpata koma inu simunapange chile chilichonse koma mesa tikukambirana koma ndikuti sikuti ndipanga bwanji katundu alipo palibepo mesa tikukambirana kaya do you know that i- i- ujeni kuti kanthu kamene si chinthu yamasewera munandifotokozera black stone si nkhani ya masewera ayi Unapa- unagugula unaona kuti katundu apita ndu- ndu- ndu- wa- wa- waululu bwanji munandifotokozera ati ndi the value ndakanakuuza value eti ashado iyayi nkhani iyi